Oe Terra Nostra bos pigat a connòschere sa Trexenta, una de sas regiones istòricas de sa Sardinna, namus chi s'acatat dae sa parte de susu de cussa provìntzia chi oe si mutit del Sud Sardegna. Sa Trexenta cumprendet batòrdighi comunes e tra custos comunes b'est Pramantello, comune chi andemus a connòschere pro una produtzione a beru ispetziale de sa Terra Nostra,

Damiano Aresu, semus in domo tua e oe andemus a faeddare de unu prodotu abberu particolare de sa terra nostra. No lu cheres narrer tue ite est custu prodotu così speciale? Certamente.
Funt prodotus cosmeticus a base de canapa. Ite tipu de canapa est? Ispiegamolu. Custu est unu particolare veramente importanti, poita is tipu de canapa funt dus, cannabis indica, che est cussa che no si poit mancu coltivare, e cussa che volgarmente si narat lùdica, e invece sa chi coltivamus nois est sa canapa sativa, che tenet una surra de imperus, de sa cosmesi, cumenti fadeus nosu, a sa produtzione de bistiris, carburanti, plàstica, cosa 'e papai e tantas atras cosas. Sa canapa sativa chi tratas tue est, lu namus, legale? Però devet rispetare certos paràmetros, zustu? Zustu, e fina a pag'annos fait, bi cheriat finas sa denùncia forestale e carabinieri o politzia. De duus o tres annus est stètia liberalizada ancora de prus, quindi podeus coltivai, deu comunque avisu sempri s'autoridadi competenti, però poi fatzu un'anàlisi de su prodotu chi otengiu po eventualis residuos. Semus faedhende de residuos rispettu a su principiu attivo, zustu? Si, si, si. Su chi si narat, quindi, cannabinoidi, cannabinolo, THC, insomma, totu custus fueddhus ca s'intendint ormai dogna dì. Gratzi a sa coltivatzione, comunque, chi fadeus, ca est sa chi fadiant is nonnus nostus cun sa rotatzione, infatti in custas terras funt cuatru arrogus, quindi u'annu andant a loris, cumenti a fa, opuru assudda, opuru prisuci, Ua annu invece benit postu su trigu o s'orxu e poi sighit issa. Quindi una, podeus nai, una rotazione comente fadiant nonnus nostus che si cunsentit de rispettai sa terra sena usai nudda de chimicu. Contanos su contu poita tue as comintzau a trattare custa pianta pretzisa. Difatis si b'intrat cussu trattamentu de sa terra Non bi l'amus nau, ma como lu namus tue ses unu dotore agronomo e duncas sos istudios tuos partint propriu po rispetare e po trattare sa terra, po azudare sa terra. Si, est steta propriu una cosa casuale, insomma, un'amigu m'at nau, prova sa canapa, agiudat a sa terra. Apo nau, si, provamus sa canapa, in unu arrogu de terra propriu lègiu e dificili che bessat cancuna cosa beni. Dd'eo provada E issa est arrennescia e dd'eus coltivada trancuillamente rispettu a atras matas chi poneus, tipu su lori o su trigu. Sa terra est cumenti fessit stètia traballada, quindi propriu sa struttura de sa terra, la tessitura si narat in italianu tecnicamente, est migliorada. E ingui eus cumentzau su traballu cun sa cun sa mata e a fai is primas distilladas po tenni apuntu s'olio essenziale e s'idrolato che funt is prodotus principes de sa de sa coltivazione nosta. In su fratempus chi imus chistionande, Damiano, ch'est arribbada sa mascotte de custa azienda chi est issa etotu si narat canapa e insoma l'amus batiada gai e cheret abarrare cun nois durante s'intervista e duncas nois la lassamus. As cumintzau a faeddare de sos prodotos chi as atu, ca, torrande in segus, amus nau de custa canapa si podent otènnere tantissimas cosas, fintzas addiritura cosas chi si podent mandigare. Invètze tue as pessau de ausare sa canapa po sa cosmesi. Est stètia una un'aventura poita fai is cosas chi fadiant giai is atrus. E eus fatu custa prova cun d'un'amiga, tres annus de provas. Cancuna andat beni, cancuna andat mali, però a sa fini eus tentu tres prodotus. Unu est su idrolatto veru e pròpiu, tenet una surra de propiedades, quindi est idratante, est antibatèricu, lenitivu po cancua puntura de cancu barballotti, de cancua tzìntzula, insomma agiuat. A sa fini eus pensau de fai atrus duus prodotus, unu est un'olio per massaggi, olio per massaggi però fatu pròpiu cun s'ollu essentziale, quindi sa prati prus nòbili de sa coltivatzione. cun circa dexi cuintalis de materia verde, quindi propriu de folla e de frori, si faint circa cuatrucento, cincuecento cc de prodotu, quindi veramenti veramenti pagu, unu prodotu pretziosu, decontraturante, agiudat a sanai apuntu de su soi, una surra de propriedadis chi eus scrobetu imperendiddu. Invece s'urtimu po is femias, eus fatu custu siero, usendi custu acidu ialuronico, sempre de agricoltura sostenibile, bio eccetera, deo no si nau compreiddu, proveiddu, po si rendi contu de ita esti. Funt cumentzendi is ominis puru a ddu imperai po dopo barba. Su nomi de de s'azienda è Acqua Sabida, est su nomi de de sa zona in cui seus, che naturalmente est prea de repertus appuntu storicus, romanus, domus de gianas eccetera eccetera, quindi totu po nai che antigamenti puru sa genti biviat in custu logu, quindi Insomma, un logu particolare, insomma, de su puntu de vista storicu.
Ite ti isettas po po s'incrasa? Ite cheres galu aghere ca su tempus b'est crefiu, fintzas po che arribare a custos prodotos immagino totu totu sa fadiga. Ite ti deas cherrer aghere? Allora, su bisu miu e de de mulleri mia, poita non seu sou, seu cun mulleri mia, comunque fendi custu traballu e at essi u Ucras si de tennu u prodotu chi agiudit sa genti, insomma u prodotu magari finas medicinale. Torramus unu pagu a faeddare propriu de sa canapa sativa e mancari nos contas ca fintzas in cussu semus galu tenimus galu ignoranza meda e non nd'ischimos ite ciclu tenet, cando si prantat, cando si gollit, ite si gollit e ite si faghet dopu chi si gollit. De su puntu de vista pretamente agronomicu. Podimus nai chi sa canapa est una cultura intercalare, in su sensu chi tenet unu ciclu abbastranza crutzu e si podet ponni tra una cultura e s'atra. Dipendi de su tempus, dda prantaus più o meno in su mesi de abribi e ndi dda segaus più o meno in su mesi de austu. Poi dipendit sempri de su clima, de s'acua, insomma tanti variantis chi a bellu a bellu eus cumenzau a imparai in su tempus. Una 'orta chi nosu arribbaus a su tempus suu, Candu issa tenit sa concentratzioni prus ata de ollus essentzialis, nosu ndi dda segaus. Nosu dda potaus subitu anche un'azienda po sa distillazioni. Issa dopu chi est segada in cincu o ses oras depit essi distillada po tenni su massimu de sa percentuali de ollu essentziali.
Cando che la tirades de custa distillazione poi colat a atros tratamentos, ti nde occupas tue direttamente o tenes calicunu chi t'azudat in custu? Si fadeus agiudare de un'azienda sempri sarda chi si fait sa trasformatzione in prodotos cosmeticos. Custu poita, poita unu prodotu cosmeticu cumenti funt is nostros depit essi dermatologicamente testatu. Quindi no depeus arriscai nudda candu andaus a su consumadori finali. Cioè un'allergia, una problematica, eus fatu su test annus e annus propriu po arribbai a tenni unu prodotu seguru.
Damiano, che semus bènnidos in s'istudiu tuu, lu torramus a narrer, tue ses unu dottore agronomo, E nos mustras custas immàgines chi ant unu virde isplendente pròpriu, colores ùnicos chi sunt pròpriu sos de sa cànapa, podimus immaginare cando est a su màssimu de s'isplendore suo. As creadu fintzas zai unu unu situ internet chi lu cherimus ammentare, cale est? www.acquasavida.com, in cui bideus totu su chi fadeus in s'azienda quindi fotografias de totu sa coltivatzione e de is prodotus, totu su chi serbit po fai connosci s'azienda. Inue los podent acatare, po como? Seu cumentzendi a ddus a ddus donai a ddus spraxi in calincuna farmacia, parafarmacia, insoma teneus giai calincunu puntu vendita a Iglesias, Guspini, e a bellu a bellu seu cumentzendi a ddus portai fintzas in Casteddu e poi ispereus unu cras in totu sa Sardegna e finas fora de sa Sardegna. Est istètiu bellu a leschire cantas cosas si podene àghere de custa pianta chi chi podet èssere a beru unu investimentu bonu po po sa Sardinna, po po su cras e po fintzas medas zòvanos chi mancari cherene torrare a triballare custa terra nostra e magari cherene isperimentare che a tie etotu ite podet dare custa terra nostra de nou ma de bonu. Fintzas mannos cumplimentos a tie e a muzere tua po custu triballu chi sedes Tirande a innantis, ti ringratziamus po nos àere golliu e po nos àere atu connòschere Acua sa Vida. Semus in Ortacesus, novejentos e deghesete abitantes, semus in Trexenta e custos logos sun istoricamente dedicados a sa produtzione de su trigu.

Tio a inoghe a su Museu de su trigu de Ortacesus. Su Comune de Ortacesus in sos annos otanta comporat custa domo chi prima fit una domo de cussas antigas a corte e de sa famìllia Serra de custos logos matessi e inoghe Daniele nos contat ite at potziu àghere Issu comente gestore de custu logu ma fintzas sa cooperativa chi ses rapresentende. Custu est su Museu de su trigu de Ortacesus, ùnicu museu de su trigu in totu sa Sardigna. Su percorsu cumprendet totu su traballu fatu in su satu de is òminis, fintzas a candu su trigu beniat traballau de is fèminas. Custa divisione tra sos triballos de s'òmine e su triballu de sas fèminas est una divisione chi Est contada intro de inoghe de su museu. Is òmines furiant prus dedicados a su traballu in su satu, fora di omu. Is fèminas prus in su traballu in domu. De una 'orta chi su trigu fiat arribbau me i domus, beniat sciacuau, fatu a sciugai, mòdiu, diventat sa farra, sa primu farina chi beniat ricavada de su trigu. Su sedatzu beniat fatu scurri a pitzus de su sedatzadori e de sa farra beniat bogada sa su poddini grussu. Cussu chi abarrada beniat postu in d'u antru sedatzu, unu sedatzu meda prus fini. Si torrada a setatzai e si ndi ogada su sceti. De su sceti si fadiat su civraxu. Su pani de po dònnia dì. S'ùtima cosa chi abarràt in su pòddini fudìat sa sìmbua, sìmbua chi beniat separada cun su cibiru de fenu in sìmbua fini e sìmbua grussa. Sa sìmbua srebìat po fai s'àteru pani tìpicu nostu, su cocoi. De sa sìmbua si fadiat puru, si fait puru sa pasta, sa pasta sarda tìpica nosta trexentesa, sa fregua, is malloreddus, raviolus e quant'altro. Fortzis est zustu fàghere unu passu a segus, comente si narat, e andare a bìdere cale sunt cussos atretzos de su triballu de sos òmines in campanna e fintzas de sas fèminas. Nos acumpanzas in un'àtera istàntzia, vero? Certamente. Prego. Daniele, nos ch'as batiu in custa àtera istàntzia comente promissu e namus chi paret su mundu de sos massasos e duncas bi sun totu cussos, comente amus nau, totu cussa atretzadura de de de custu de custu triballu, bidimus fintzas chi b'at fotografias ispetaculares de cussos tempos. Totu custu materiali Totu is atretzos, is ainas chi ddoi funt, funt de genti de Ortacesus e de totu custa zona. Deo l'isco chi unu danese famosu chi est unu ricercatore chi at zirau meda in Sardinna, chi est Bentzon, no, est colau fintzas inoghe, inoghe puru at fatu unu reportage de s'istòria brosta.
Si, circa setant'annus a oi, furiat passau de custas biddas in Ortacesus, specialmenti Andreas Bentzon cun s'amigu Jørgen Sonne teniant sa fortuna de tenni una cinepresa, una màchina fotogràfica, chi giai in cussu perìodu scatànt custas fotografias. Una fortuna immensa. tanti ca oi abarrat comente testimoniantza circa cuatrucentu fotografias scattadas sceti in Ortacesus, chi funt espostas in su Museu del Folklore di Copenaghen. Nosu in bidda ndi teneus una bintina circa, chi funt custas espostas a innoi in su museu, in su museu nostru.
Semus in un'istantzia chi podimus definire prus feminile fortzis, ca est un'istantzia in ue acatamus càssias de de cada tipu, ma in particolare custu telarzu chi est bellissimu. Custu telaju benit de de Santu Asibi, de sa bidda de Santu Asibi, est unu telaju chi traballat a is primus annus del Novecentu. Sa tessidura furiat u' antra atividadi de is femias importanti po dogna famiglia. Cussu chi beniat realizau furiat furiant manufatus semplicis po dogna po dogna dì, tapetus, asciugamanus, is betuas po su satu e su corredu po is sposus. In custu museu sa particolaridadi est cussu chi su studenti chi benit cun is iscolas o chiunque essi siat su visitadori podit traballai, allueus su forru e si fait su pani. Su visitadori diventat protagonista in sa didi didàtica chi ddi podeus ofriri. So pròpiu cuntenta de che èssere arribada in d-un'àtera de sas istàntzias de custu logu, como semus intrados però dae sa corte, non semus prus a intro de sa domo, ca fortzis inoghe custa mola nos contat totu su chi amus nau fintzas a como, est unu pagu Su simbulu de de custu contu, su simbulu de custu museo, mi daes resone Daniele? Sa mova furiat importanti poita est cun custu traballu, sa molidura 'e su trigu, chi incarrerat poi su traballu de sa sedantzadura de sa farra. Daniele deo ti ti ringrazio, però como soe a beru curiosa de andare a biere sos pitzinnos chi sun triballande su su pane, los cherzo viere, los cherzo connoschere E intantu ti atzo augurios mannos po custu triballu mannu chi aghides inoghe e ti ringratziamos po totu su chi nos as contau po nos aere pigau in de segus in su tempus a biere custu custa meraiza de de sa terra nostra. Grazie. Su professore chi bos presento Est Fabrizio Serafini, grazie po nos aere cuntzessu fintzas de faeddare cun tegus ca nos deves contare chie as batiu oe inoghe e po ite as batiu custos pitzinnos o ite prozetu sedis aghinde. Sa scola nosta est s'Istitutu Cumprensivu Gaetano Cima de Guasilla. Ndi faint parti ses biddas, Pramantellu, Samatzai, Gomajori, Ortacesu, Sèlligas e Guasilla. E de custas ses biddas duas, po una questione de numerus, po no pedri is iscolas, si funt cunsorziadas. S'intentu nostu cun custu progetu de una scola duas biddas est de ddus fai bessi prus amigus e de ddis fai connosci su territoriu insoru, po ddis fai connosci sa storia Depeus pigai custa informatzionis po ddis fai pigai consapevolezza de is traditzionis solu. Me in sa sociedadi de oi custus aspetus funt fundamentalis po po un educatzioni sana e genuina de de is piciocus. Però los amorbidus chin triballande, s'imbrutande sas manos poninde las in pasta però de fatu lis agradat a sos pitzinnos. Si, is piciocus gradiscint meda custa atividadi e totu is atividadis laboratorialis. Po fortuna su s'Istitutu Cumprensivu nostu est meda ativu de custu puntu de vista. Nois bos faghimus augurios mannos po s'iscola bostra e po custu prozetu chi sedis mandande adenantis e però deo como ti devo lassare ca semus andande a cogher su pane e duncas so curiosa de bier custa parte puru de custu logu. Grazie a beru.

Oe bos pigo a connòschere carchi cosa chi non bos isetades inoghe in mesu 'e sa Sardinna, in sa bidda prus arta de sa Sardinna semus ca in 'onne, semus a milli metros e inoghe connoschimos unu meleto chi est unu prozetu innovativu de Frades Cicalò. Benide cun megus e andemus a los connoscher. So in cumpanzia de frades Cicalò, semus in territoriu de 'onne e issos oe nos an a contare custu prozetu chi an atu crèschere in su padre su triballu de sas àrboles de frutu. Gratzie a Tore, a Rafaele Cicalò po nos ai golliu in sa campanna bostra. Nade nos bois, Tore, in ue semus oe? Itzesi narat custa localidade? Inoghe si narat Sommas, agru de onne. Inoghe paret chi ades abertu un'àngolo de Trentino cun totu custas melas chi tenimus a pala. Cando est nàschia cust'idea de creare custu logu? Est una passione e sigo unu pagu dae minore. Teniamus unu giardinu acanta 'e domo e mi ndi curabo de custas melas e dae cue sa passione m'est sempre abarrau in conca custu de mi 'àere unu fruteto de mela, est unu prodotu abbastanza eccellente diciamo e in pagu tratamentos. Una pianta de mela de ite tenet bisonzu?
Prima 'e totu sas maladias 'i prus colpint sas melas sun sas funginas e sos tratamentos 'i 'aimos sunt soprattutto a base de ramme e poi medas bortas misturau 'in zolfu. Custas arboles l'amus a fagher poi vie bene sunu completamente curruzadas de custas tendas chi immagino chi sian appositas po sas piantas e a ghite serbin? Serbint a las protègere prima da custu so da custu imos nande andat a bacare sa mela, segundu da sa grandine, innoe purtroppo. Sa grandine aghet dannu. Est un eventu chi si si ripitit sopratutto a prim'istiu comente est capitau ocanno, innoe in su mese de maju at biudi binti centimetros de grandine.
Sas apes sun fundamentales po sa pianta. Sun essentziales e seguramente nde b'iat giai in zona innoe, nos amus in seguito amus a integrare finas crachi arnia si no e po chi no serbit finas po favorire s'impollinazione.
Rafaele, tue as atriballadu paris cun frade tuo a custu prozetu mannu de de pònnere custas piantas inoghe, ma custa terra fit sa brosta, est istetia semper sa brosta? Custa terra est de de babbu meu e po andare oltre a dare un'agiudu a sa pensione amus oltre sa passione est finas po cantu mi riguardat unu ringraziamentu a sos meos de nàrrere a vallorizare su chi m'ant dassau, ca issos teniant fortzis prus bisòngiu 'e mene e deo mancari ia e atera cosa. Apo collegadu sa passione, a agiudu a sa pentzione, ma finas connoschende po dare unu ringratziamentu a sos meos, apo bidu, apo cominciadu a innestare unu piciocheddu minore e finas pirastros chi como cando 'olo mi los pompio e b'est sa pira innestada dae mene. Pirastros fatin diversos tipos de melas, a la eo cando fuo piciocheddu no isio mai ghetu faeddare. Fintzamentas amus golliu carchi mela, ca non est chi podimus bennere a inube de frades Cicalò e non gollimus mancu una mela, semus bidinde Sas variantes chi tenides inoghe, sas ratzas chi tenides inoghe, b'at melas prontas chi si podent zai cunsumare e àteras chi imbetzes devene galu arribare a maturatzione li mancat galu tempus. De cale comintzamos? Deo tenzo in manos custa, chi est pronta? Custa est, no est galu pronta, est sa Red Jeromine, custa est istada appena lucidada. In sa manu che l'amus moida una patina e l'abarrat in su pìgiu. Sa mela po èssere sana e itesinada depet èssere dassada gossi, de sessi, comente totu sas cosas. Est inùtile a l'agiùnghere, ne a las istrofinare ne a l'agiùnghere àteros prodotos o àteras sustàntzias chìmicas comente in sa in sa banana e li ponene velenu po andare a las itesinadare e nois las papamus. Su chi contat in sa mela est comente est istada coltivada in manera de non giugat inseticidas e poi ando est prus in artu, prus in artu si andat in montagna e prus issa tenet sapore e olores. Poi custu sa prima cosa chi m'an racomandadu sos dotores de Argea, guai a ispiolare custa mela, poita innoi, nai su, est un'antitumorale no isco comente est, deo non nde cumprendo meda, Mi fido de su chi an nau. Duncas bastat de la sapunare bene e nos la mandigamus gai comente est. Esatto, la papare chin su pìgiu. Custa invece?
Custa invece est sa Golden, sa classica chi connoschimus est de de.
Golden Delicious. La de la Delicious, ite li nana custu li ponene su bullinu ma custa est Est naturale, non las mediamus comente median cussas. Comunque, sa prima chi benit est sa gala. Abarrat sa gala nde b'est de medas de medas tipos, custu est sa la royal gala comente calidade. Sa fuji chi est custa, chi est galu a arribbare a maturazione, poi cominciat su birde a cambiare magari in verso su giallu, namus. Cust'atera invece est Sa Grand Smith est una mela abarrat prus aspra e quindi meda l'usana finas po aere insaladas custa. Sa mela s'acatat totu s'annu, ma cale est su tempus zustu po mandigare sa mela? Andat bene cada tempus a la papare, e tenet purtroppo certu si si papat in giugno est l'an conservada in sas cellas. De unu pagu benit appiattiu e su itesinada su gustu si podit giuere, benit appiattiu si in sa cella ando c'abarrana. Tenides unu pannello de fotovoltaico chi mi paret de cumprendere siat ligadu a s'abba chi serbit po sas piantas. Su pannello est pro la pompare a susu, sos depositos sunis a susu, dae ive per caduta ghetan e abban solos udda a uddu determinadu orariu in cudda determinada antidade de abba.

Bene, custas mi che las pigo. Però como devo andare fintzas a mi che nde collire atera, duncas bos devo saludare frades Cicalò, però bos ringrazio, terra nostra bos ringrazziat ca non nde podiamus ancus aghere a mancu de contare custu bellu triballu chi setis aghinde cun sas melas e bos aghimus augurios mannos po sos prozetos chi tenides como e pro sos de cras. Grazie po nos aer colliu in domo brosta.